udo kene ngwu ee biko ọ na-abụ agụ efu ụbọchị agụ efu ọnụ ọ bụ ọjị ụtụtụ anyị sị na ọ bụ ndụ ndụ nka nka ee anyị sị ome nke ome ebe anyị na anyị ọra ga-abịa ọpa nsi apa aja aka nsi na aka aja ya bịa ọnụ a sị na onye bu n'aka nne onye egbu na mma onye bu n'aka egbe onye egbu na mma ọkwa eche anyị n'ụzọ ya bata na abọ njiji njiji anụ tụrụ ọba anyị aja na nrịta isi onye a ee a sị na ahụgo a na-acha n'iru ahụ mma ma mmapụ a na-eburu awọ ụgbana etele uri na ọ ya chawara ọcha nke ọ chawụdoro anụ bere ịnyịnya amacha ọdụdụ uchu ọ na-agbọrọ mma egwu nwa egwu ya bụ otiwa ite okolu nkiri nke eju n'ọnụ onye ụjọ na-eburu mmanwụ ofeke ya bụ otikpọ isi mmanwụ ọkwụ ụgwọ isi mmanwụ ee a sị na ewu ọcha a na-ejere izu azụ na otuku ọba na-eturu ọba nne na ajịrịja ọ ya wụ a kwụba anụ ukola chọwa nnụnụ nwere ọnụ ogologo anyị nọ na egbe bere ugo bere nke sị ibe ebena esi ezinye nga ọ ya-ebe agbalụcha ngene si kuru ngene agadi nwaanyị da nda ada naabọ a gụọ iwe o vu n'ụkpa ọnụ a chọwa ijiji anya gbọ sị jewe nwaanyị nwaanyị na-eke ogiri eberebe a na-ebulu odogwu anyị nọ iwe emeta ya were isi bulu nwata ya wụ o vuru agwụ o vuru ilo ilo dị n'agwụ a na-egburo nwata ndị gboo sị na ofeke na-agba be dibịa na-anwụrọ n'oge wee sị ụmụnne m nọ n'alụ kwụsị ọ ya dịrị unu mma a sị m iwe ọbụla onye na-eme tata bụ ụbọchị eke eketela anyị iwe ọma kewuola anyị ndị ajọ mma na ndị ajọ mmadụ ndị ume n'iyi ndị amoosu ndị ogboma ndị sị na ya ala adị ndụ ndị riri asaa na abụọ ndị ọnọ n'ụlọ marịba abazụ ndị sị na ọ bụ nwa mmadụ na ma agbụgba anya anyị sị ọ bụ nwa mmadụ sị na ọgbụgba anya akwa nwa ya ebere ya nkwụ na-eje be ete ete na-eje be nkwụ ikwu na-eje be ikwu anyị sị na ikwu mere ikwu ya atọ na nkwukwu ibe mere ibe ya atọ na mbube na ọ bụ ozi ọma ka anyị na-agbasara igbo maka ibe mebiri emebi n'ala igbo alụ kwụsị ka ndụ dị agwa alụ kwụsị ka ụbịam naa na ibe alụ na-eme erike ọ bụrụ onye na-eme alụ achọ onye awụrụ ụmụ ya niile agba aka ori alụ nwee ike ma alụsị dị ile ma ya dịzi niile ọ kwanụ ya ka ụmụ alụ kwụsị na-agba mbọ sị etikpọzina ogwugwu sị etikpọzina ngene sị doziwe obu sị gbawa ụmụazị agwụ sị lụwa agwụ sị doziwe ọdịnala n'ebe ndụ dị ee na ọ ya wụ nwatakịrị chezọ omenala be nna ya iwe ọ na-eme abịa anya arụ a chọba ichi ọzọ chi izebe n'ụzụ wee sị na ọ ya bụ ite e ji si nkakwụ na-esi nkakwụ na isi atụ van abụ ndị mmanya agbịsị gbara otune ọ ya amụrụ akọ aṅụ gbaa nwata okporo ijiji ọ gbaba ọsọ a sị na ọ ya bụ oke ochie ya bụ ọkwụrụ rebe agbụrụ igba akwụkwọ na na akwụnịkọ ya bụ ochie aja ike akwari ya mmanụ na isi akara aka anaghị eje ọgụ ọtụrụkpọkpọ ọtụrụkpọkpọ sị mgbe nne ya nwụọ ya eme osisi n'ubi ruo mgbe nne ọtụrụkpọkpọ nwụrụ etuto too ya n'ọnụ ọ bụ ọjị ụtụtụ anyị sị na anyị atata ibe akụ akụ ibe nwe nwe ogologo ndụ arụ isi ike isi nka isi ndụ ee onye anụọ nwaanyị anụọ nwaanyị onye nụọ nwaanyị ọ zụchaa ụmụ ụmụ ya ya azụ ya a sị m iwe ọwụna onye na-eme n'ụbọchị taa ọ ya agadolia ndị na-alụ ọlụ oyibo ndị na-eme business ee ee ndị na-eme dibịa ndị na-esi ọgwụ ee ndị doctor iwe ọwụna onye na-eme ụmụnne anyị niile nọ n'obi alụ na-alụkwụsị ọ ya adịlị unu mma ee na ndị gboo si na ọnwụ egburo ji e ji chụọ aja ọ ya efuriri ome ekwolo mmụọ anyị egbu anyị ekwolo mmadụ anyị egbu anyị ee anya bụchara anyị si na ọgba anyị ya ewere na-ezelu mmiri ee ọ ya wee gbo ya wovo ụmụaka na emechi ụzụtụ n'enu atụọ na na nwata gọchie ọjị ntị mmụọ asụgharịa azụ ma dịka erila alịlị nna anyị ebiri ọ ya adịlị unu mma iwe na-emere igbo iwe ya were ọjị iwe igbo na-emere iwe were ọjị ogwu mgbakọ taa ngene ogwu taa idemmiri dị olu taa ngene ime mmiri taa ngene ụgbaka taa arụ mdị a na-ata ọbara ọra taa ogwu taa araba ga na-ata ọjị ụgbaka ete n'imo ụtụtụ agụrụ ete ọjị ụtụtụ igbo arịa m ihe oji na na ndụ ekwensu a nakọ ịgbata na na nke agba ogwu ọkịja ntọkọ ihe eri ọ bụ otu mmelu mwe na ọjị ụtụtụ ka unu taa ee nne nwa ya aba aga udo nke ahụ aba bịa taa ọjị agwụ mbirimba na nka nwachi ọrụ ugwu na-ene ọjị ụtụtụ ka unu taa idemmiri nnobi idemmiri ogidi ọkwa na ọjị chewenụ chewe ụmụnne m niile n'ebe dị iche iche ọ ya dị nwoke mma dị nwaanyị mma ee ajọ mmụọ bụ na ajọ mmadụ ya bụrụba onye si na ọbụma na ọgbụgba anya mmụọ nọ n'anị igbo wepụ onye a nọọ iwe mebiri emebi ka anyị na-edozi wee na-asị biko ke na oru mmụọ na nnụ mmụọ ka unu kunie na agbụ e ke nwa ngwele ka a na-atọ njọ njọ bụrụ ọgwụ ọgwụ mma mma bụrụ ome ome ee na etu anyị kwuru ya ka ọ ya adị ka chineke ji ike niile mee ka okwu ọnụ anyị bịa na mmezu site ugbu a ruo mgbe ebi ebi ise